Euh, aw ni tile n balimakɛ eh, i sɔgɔlen don nɛma info mɔgɔw ni nɛma fm de la n'i y'a ta k'a lajɛ kunu an ka jamana marabaga kɔrɔ le général amadu tumani ture ala y'a ka kalifa minɛ a la e yɛrɛ ye mun faamu ATT ka mara kɔnɔna la an ka jamana kunna i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ka lajɛbagaw ni an lamɛnbagaw ye o ni ka i da don a la en deux minutes o diyara n ye n b'aw fo k'aw waleɲumandɔn k'aw barikada ne ye mun faamu an ka jamana kɔrɔ ɲɛmaa ne tɔgɔ Lasana Jawune Ee an ka jamana kɔrɔ ɲɛmɔgɔ ka tayani na ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen kisi ala k'a sara kɛ alijinɛ ye ne ye mun faamu ATT ka jamana mara la n ye mun faamu a taabolo la ATT ye mɔgɔ ye mɔgɔ min don min kun da yɛlɛlen don diɲɛ bɛɛ ye a bɛ diɲɛ bɛɛ a b'a essayer ka diɲɛ bɛɛ ka hakɛ d'a ma o ye mali bɛɛ ye et puis ne kɔni ka yeta la anw si ye dɔɔnin kɛ anw kɔni ma Modibo ye mais anw ma jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min ye ATT bɔ baara la min y'a bɔ laadiriya la a ka mun yɛrɛ kun ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o y'a ka sinankunya ye a ye ba don sinankunya la kulubaliw ni mɔgɔ tɔw a ye ba don sinankunya la kosɛbɛ ani a kɛra jamana in fɛ a ye jamana in se yɔrɔ min na ala de k'a se maintenant ani a ye afiriki yɛrɛ kɔnɔ a ye bɛn min sabati a ye kelenya min sabati afirikɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ee an b'a deli ala de k'a sara o kɛwale ɲuman na ala k'a kɛ alijinɛ ye a ma o de kun don ka amadu tumani ture ka tayani na o de kun bɛ ne bolo k'a fɔ i ni ce i ni baraji Ah, merci beaucoup. N balimakɛ eh, Nɛma info mɔgɔw don ani Nɛma FM eh, an wulila bi sabula kunu an ka jamana marabaga kɔrɔ ni ale tɔgɔ président le général Amadu Tumani Ture Ala y'a ka kalifa minɛ a la Turiki jamana kan eh, e yɛrɛ bolo e bɛ se ka mun fɔ an ye ATT ka mara ka jamana k'a to Mali jamana ɲɛmɔgɔya la a ye ɲuman min kɛ ani dugawu jumɛn b'i bolo ka a lase président Amadu Tumani Ture ma. Bɔn ATT kɔni a ye fɛnba de kɛ Mali ye, i tɔgɔ ni jamu, ne tɔgɔ Robɛri Tarawele, ok, ATT a ye fɛnba de kɛ Mali ye, bon Mali kɔni bɛɛ dusu kasilen don bi mais ni Ala ye min kɛ foyi tɛ se k'o bali sinon a ye fɛn bɛɛ kɛ yan i y'a faamu, Ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ma k'a dayɔrɔ suma, i ni ce i ni baraji merci beaucoup aw ni tile ne balimamuso I sɔgɔlen don nɛma info mɔgɔ ani nɛma FM de la mais n'i y'a ta k'a lajɛ kunun an ka jamana marabaa kɔrɔ général amadu tumani ture ala y'a ka kalifa minɛ a la ATT ka fanga kɔnɔna la k'a to mali jamana ɲɛmɔgɔya la e yɛrɛ ye mun faamu a la i bɛ se k'i da don dɔɔnin na k'a ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw ye so ne tɔgɔ jɛnɛba mayi Tiɲɛ na ala ka saya k'a ma lafiya ye a bɛ min ɲini ala k'a da yɔrɔ suma depuis a sigira fanga la tiɲɛna an ma degun foyi la ne kɔni bolo ne ma degun foyi la mais bɛɛ n'i ka wagati de don bɛɛ n'i ka bɛɛ bɛ se k'i ta f'a ma an kɔni an b'ala deli ala ka saya k'a ma lafiya ne kɔni bɛ se ka min fɔ o ye i ni ce i ni baraji N balimakɛ i bɛ nɛma info i bɛ olu mɔgɔw bolo bi ani nɛma FM i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw ye
bon ne tɔgɔ modibo ture ka bɔ misira voilà modibo ture modibo ture kunun an ka jamana marabaga kɔrɔ n'a tɔgɔ général amadu tumani ture ala y'a ka kalifa minɛ a la

mali kɔnɔ yan c'est-à-dire a ma foyi kɛ yan ni hɛrɛ tɛ quoi mali yɛrɛ ka développer c'est grâce à ATT a ye baara caman kɛ a ye jamana na avancer mais fɔbaga jugu de kɛra sababu ye ka a tɔgɔ tiɲɛ nɔriko kɛlɛ in na sinon kabini ATT taara an ma ɲɔgɔnna président sɔrɔ fɔlɔ bon hali bi an b'o dingɛ de kɔnɔ bon en même temps a tila k'a ka ŋaniya ɲumanya yira Le 22 septembre passé a ye interview kɛ maliyɛn bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ hakilina min b'a la mali ko in na donc an kɔni bɛ dugawu de kɛ vraiment ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala ka yen fisaya a ma ni yan ye ala kan'a kɔ barikantanya voilà o dugawu de b'an fɛ sinon an dusu kasilenba de don quoi i ni ce ni baraji merci beaucoup An tilen ne ba i sɔgɔlen don nɛma info mɔgɔ ani nɛma FM mɔgɔ de la n'an ye kunnafoni ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ général amadu tumani ture ni dɔw ko a ma ko ATT ala y'a ka kalifa minɛ a la kunun o sababu la an an bɛ ka ɲininkali tɛkun maliyɛnw na ATT ka mara kɔnɔ k'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔya la aw yɛrɛ ye mun faamu a ka jamana ɲɛmɔgɔ a ka mara kɛcogo la a n'a ka jamana ɲɛmɔgɔya kɛcogo i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw ye k'i da don o la dakuruɲɛ fila ayiwa an b'a fɔ ko auzubillahi mina shaitani rajimi ala ko de don ne yɛrɛ tɛ ATT wele tɔgɔ wɛrɛ si la ne b'a wele de ko n kɔrɔkɛ fo ne den bɛ yɛlɛ ATT ka saya ye min kɛ ne yɛrɛ la ala de b'a dɔn hali ka da AMO ma Luxembourg hali ka da ma césarienne bɛɛ kɛra fu an bɛ dugawu de kɛ ya rabi ma ala ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma ka mɛlɛkɛ ɲuman sigi a kunna a taara ka minnu to ala ka barika don olu la ala k'a kɔ suma ala k'a ɲɛ suma anw yɛrɛ minnu fana bi ala ka taako ɲuman di ani silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma a ye kalo barikama sɔrɔ ya rabi ma ala ala k'a jigin ɲɔgɔn ye o dugawu de ye nin ye i ni ce i ni baraji nse an b'i fo k'i waleɲumandɔn i ni ce n tile n balimakɛ ni y'i sɔrɔlen don nɛma info ani nɛma fm mɔgɔw de la bi an wulila ka se ka ɲininkali tenku eh, maliyɛnw na eh, kunun an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ le président amadu tumani ture ni dɔw ko a ma ko ATT Ala y'a ka kalifa minɛ a la e yɛrɛ bolo e ye mun faamu o ni e ye mun retenir ATT ka mara kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an lamɛnbagaw ye ka sɔrɔ k'i da don o la miniti fila k'a walawala ok Makan Tunkara yani an ka don kuma la an bɛ yafa ɲini kɛ. Ani an bɛ foli kɛ ala ka hinɛ ATT la ala k'a dayɔrɔ suma ala k'a jigiyɔrɔ ɲɛ a ye min kɛ jamana in ye ala ka o k'a ma lafiya ye lahara ee vraiment n'an ko an bɛ kuma ATT ka réalisation kan an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais a ye min kɛ n'o yɛrɛ ye jamanadenw nafa bakuruba la fɛn damadɔ an b'o fɔ n'i y'a an bɛ troisième pɔnko kuma la bi hôpital du mali kɛnɛya mɔgɔ mɔgɔ y'i sen don o la o tɛ président yɛrɛ hali adamaden gansan n'i y'i sen don kɛnɛya ni sirako la baraji a bɛ k'i ye fo lahara surtout a y'o min kɛ a tɛ se ka fɔ mɔpti ta b'a la sikaso ta b'a la hôpital mali b'a la a ye Point G renouveler ka Gabriel Toure renouveler surtout AMO bɛɛ b'a dɔn bi fura sɔngɔ bɛ da min na mɔgɔw tun m'a faamu mais bɛɛ ɲɛ b'a tiɲɛ na bi fo an yɛrɛ b'a essayer k'an bɛ AMO suɲɛ k'a di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ a bɛɛ b'a fɛ k'a bénéficier o yɛrɛ ka dan o ma ATT ka kan ka fo logement sociaux bɛɛ bɛ bamakɔ soko dɔn a ye du min bɔ bi luwanse la o de ka ca hali n y'a sɔrɔ a filo a b'a la ka continuer a tɛ se ka fɔ ka se o yɔrɔ ninnu danna quoi bon diɲɛnatigɛ ye fɛn bɛɛ ye hali ala kira ma diya bɛɛ ye jamanakuntigiya fana i tɛ se ka diya bɛɛ ye mais a ye ɲuman min kɛ modibo kɔfɛ président ma na mali la min y'a kɛ an kɔni an b'o foli k'a ye k'o tasi bila k'a ye ala ka saya k'a ma lafiya i ni ce ni baraji merci beaucoup an tile arajo nɛma FM lamɛnbagaw ani nɛma info lajɛbagaw aw yɛrɛ b'a dɔn ni kunun an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ le général amadu tumani toure dit ATT ala y'a ka kalifa minɛ a la o hukumu kɔnɔna la an wulila ka se maliyɛnw ma an bɛ k'u ɲininka ATT ka san kɔnɔna na a ka mara kɔnɔna la u ye min faamu u k'u da don a la dakuruɲɛ damadɔ na ka a ɲɛfɔ an ye n balimakɛ i bɛ se k' i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw o na an lajɛbagaw ye ne tɔgɔ ye amidu yatabare mais n sigilen tɛ n bɛ sigilen bɛ faransi Donc n bɛ Ala barikada d'abord ɛɛ ka duwawu kɛ banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka kelen in nɔgɔya u ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ɛɛ ne balimakɛ e yɛrɛ ye mun faamu ATT ka mara kɔnɔna la a ye an a ka jamana ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la a ye mara Mali marali min kɛ i ka faamuyali kɛra jumɛn ye a ka san marali kɔnɔna la i bɛ se k'i da don a la k'a walanwalan an ye dakuruɲɛ fila bon an bɛ se k'a fɔ ɛɛ dommage Dɔmaz kɔrɔ ye sabadiri kɛ a taara ka dan kɛ sun mali dugu min ye bɛrɛma silamɛmɛdugu don badendugu don sigiɲɔgɔndugu don mɛ mali sisanlama ma ko caman faamu pa que tɛ tun ye pered ye dep katɔ bɛ toz ka taa bila denmisɛn suleto ka taa bila su ka denmisɛn duuru Vraiment an kɔni ye mali ye a lafiya kɔni tun b'an kan mais ka na na sogonin kelen kɔnɔ ka se ka a ka fanga tiɲɛ bon an tɛ se ka da ala ka latigɛ ko la parce que mali bɛɛ jɛra n'a ye ka ta l'extérieur ka bila l'intérieur la bɛɛ jɛra n'a ye mais sisan comme a taara ka dan kɛ ka ban an bɛ se ka fɔ dommage parce que ale tɛ se ka segin ka na tuguni n'a kɛ conseil ye comme ça an bɛna a faamu maa ɲuman maa jugu k'u bɔ ɲɔgɔn na i ni ce i ni baraji merci beaucoup